ndị Igbo kwenyesiri ike na ọ bụrụ na e nye fa nwere onwe tata na nsogbu fa ga-ebenata mana ajụjụ fa na-ajụzi wee bụrụ onyezi ga-enye fa nya bụ nwere onwe ọ bụ ofu ajụjụ echetara m na mgbe gboo mgbe ezi si n'ukwu ụkwa ga mgbe na-abụ i debe nni n'ụnọ nni ị ga-eri eri n'ụnọ ụmụ anụmanụ agbakọ ozugbo dara nni ahụ richapụ ihe a na-eme n'oge afụ e nwekwanụ otu onye ọrụ ugbo ka ọ na-arụ nwanne ọ na-awụ ọ kọchaa nya bụ ọrụ ugbo ahụ were ife ọ kọta n'ugbo rute n'ụnọ tupu ọ na-akwado ka o sie ya erie ụmụ anụmanụ adarugo ife ndị ahụ niile ọ kọta n'ugbo dara ya richapụ nwoke a wee pụta ofu mbọsị wee chekata sị kedu ife nya ga-eme ka anụmanụ ndị a na-eri nni nya kpatara nni nya tara afụfụ wee lụta kedu ife nya ga-eme ka ụmụ anụmanụ ndị a kwụsị ịdị na-eri nya bụ nri ọnya niile ọ na-egota n'afịa ọ na-abịa ekwere nya bụ ụmụ anụmanụ ka o nyere ya aka jide nya bụ ụmụ anụmanụ enwerọ nke na-arụ ọrụ nwoke a wee chekata ihe a chekata ihe a wee sị mba na nya ga-eje n'afịa ọzọ abụrọ afịa ndị be fa ka nya ruo n'afịa dị na mba ruo na nya bụ afịa afụ nwanne wee fụ na fa na-ere buusu n'afịa nwoke a wee gota buusu narute n'ụlọ buusu a wee na-ejide ụmụ anụmanụ ahụ n'otu n'otu nke o jidere ọ tagbuo rie nke o jidekwara ọ tagbuo ya rie ya ihe a ka buusu a riketara ụmụ anụmanụ a ụmụ anụmanụ a wee chebe echiche wee sị kedu ife anyị ga-eme ka buusu a na-eri anyị kwụsị ịdị na-eri anyị otuko n'ime fa wee tụta alo na fa ga-ewere mgbịrịgba nyaba buusu n'onu ka ọ ga-abụ oge ọbụla ọ na-abịa ka mgbịrịgba afụ gbaalụ fa ama na nya bụ buusu na-abịa ka o kwe fa gbafuo n'oge bụ oge tupu ọ na-erute nso ọ bụ alo a ka otuko n'ime fa tụtarụ na ọ ife ha ga-eme fa ncha niile wee ṅụrịa wee sị ya ehe na ọ nyanwa ka fa ga-eme na fa ga-ewere mgbịrịgba nyawa buusu n'onu ka ọ ga-abụ oge ọbụla ọ na-abịa ka mgbịrịgba a na-akụ ka ọ gbaalụ fa ama ka fa nwee ike gbafuo n'oge bụ oge otu onye n'ime fa mata ife wee jụọ wee sị na ebe nsogbu nọ wee dị wee bụrụ onyezi ga-ewelu mgbịrịgba a nyaba buusu n'onu ka ọ ga-abụ ọ na-abịa ka ọ gbaalụ anyị ama na nya bụ buusu na-abịa ihe a bụ ajụjụ ọtụtụ ndị na-ajụ n'ụbọchị nke tata onyezi ga-eweta nya bụ nwere onwe ahụ ka afụfụ ụmụ Igbo na-ata na otu ihe si wee dị tata ka nya bụ ife kawanye mma karịa otu ọ dị taa ka nya bụ afụfụ ahụ ụmụ Igbo na-ata ka fa nwere onwe fa pụọ na nya bụ afụfụ ihe a bụ ajụjụ a na-ajụ nwanne onye ga-eweruzi mgbịrịgba a nyaba buusu n'onu maka na ọ dịgo ka ọ ga-adị jebezi ọha ajụjụ ka m jebezi ọha uche were okwu nwa nke mmadụ wee mere ife